maliyɛnw an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'a da aw tulo kan ko nin aw ka jɛmukan mandi ye émission n'a bɛ fɔ min ma raficom sport raficom sport ye émission ye an bɛ golow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan semaine kɔnɔ ka kunnafoni kɛ bakuruba kelen ye walasa maaw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ u sigiyɔrɔ la jabaraninw sanfɛ ani ka se kunnafonidi kɛnɛw kan ani gɛrɛndaw la maa maa bɛ yen nɔ n'o bɛ k'an suit bɔlɔlɔsiraw fɛ maa maa bɛ yen n'o bɛ k'an suit radio sanfɛ n'olu bɛ k'an suit telew sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn sommairew la an b'an da don coupe du mali kɔnɔ o kun coupe du mali yɛrɛ kɔnɔna la an b'an da don o la ko min kɛra o kɔnɔ a kunkun n'a ŋɛɲɛ k'olu di aw ma coupe du mali yɛrɛ dabɔra cogo di fédération ye préparation kɛ cogo di fo ka na se ko minnu ma an b'an da don o la k'o di aw ma n'an bɔra o fana na an bɛ segin ka na yɔrɔ jumɛn an bɛ na championnat national kɔnɔ 31ième journée fo ka taa se 32ième journée programme ma an b'olu di aw ma bakurubaw la k'olu di

aw ka jabaraninw kɛrɛfɛ aw ka réseau siraw sanfɛ n'aw ka bɔlɔlɔw o kɔnɔna na ni an donna coupe du mali kɔnɔna na k'a fɔ aw ye ko coupe du mali kɔni o ntolatan ciw olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka ban 61ième édition coupe du mali a kɛra tare tare belebeleba ye stade omnisports modibo keyita kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ baara ɲɛbilaw la sa o stade modibo keyita datugu semaine kelen bɔɲɔgɔnko u y'a datugu k'a jɔ walasa u bɛ se ka tɛrɛn kɔnɔna dilan ka gazɔn dilan fo ka taa se tiribiniw ni fɛnw ma ka se ka modification wɛrɛw k'a kɔnɔna na o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ ko mali yɛrɛ don ekipuw ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɛrɛn na à partir de 14 heures 30 rendez-vous tun ye 16 heures 30 ye walasa ka coup d'envoi daminɛ nka n'i ye protocole ta k'a lajɛ an y'a ye k'a fɔ tɛrɛn tun ye rouge blanc ye ani n'i y'a ta k'a lajɛ noir blanc olu fana ɲagaminen tun bɛ tɛrɛn kɔnɔna na o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan kafu ka représentant tun bɛ yen fifa ka représentant tun bɛ yen canal plus malik ale tun bɛ yen nɔ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a sera k'a sen bɔ a kɔnɔ kɔnɔ ka na mali ka nin événement ba in na walasa ka se ka fédération ka tulon diya u bolo o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ maaba tɔw la adama kulubali polisi ale kɔni sera ka na a fɛn min ye mamadu jara jila ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ seyidu keyita ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ fo ka taa se maa camanba ma olu si ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka o la sa n'i ye ɲininiw kɛ tribune kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ hamari tarawele ale tun bɛ tribune na ka se eh, mohamed kamara camancɛ ale fana tun bɛ tribune na fo ka taa se joueur wɛrɛw ma minnu ye mali ka balontan kɔnɔna la bi minnu bɛ k'u ferefere o la sa ofisiyɛliw ka naliko la n'i y'a ta k'a lajɛ bavieux ture ni ale ye fédération yɛrɛ ɲɛmaa ye ale yɛrɛkun kɛlen bɛ ka fédération bureau exécutif mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bila vɛsi la vɛsi min ni bitɔn naani b'a la ni a couleur ye couleur grise ye ani kulusi n'i y'a ta k'a lajɛ o fana kɛra ko kura ye a kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ n'an an bɔra o fana na an b'a ye k'a fɔ federasɔn ka maa bɛɛ lajɛlen faralen tun bɛ kɛnɛ kan waati selen premier minisiri ni o ye shogɛli kokala mayiga ale sera ka se kɛnɛ kan ka na ka na maaw fo ka ekipu fila fo ka fotow ta ka sɔrɔ ka premier coup d'envoi di alibitiri o tun ye cɛ ye ni a bɛ fɔ a ma ko peni peni ani ale ka assistant n'o tun ye wakiyu a ka premier assistant o ye jara ye ka da amadu fana kan o tun ye deuxième assistant ye maintenant n'i y'a ta k'a lajɛ kulubali yɛrɛ dawulila match daminɛnen sanga bɛna se sanga wolonwula sanga seegin ma isa ale bɛ débordement dɔ kɛ real fan fɛ ka na ka na ballon ci poto la ka segin depuis o kɛra ballon tan bɛ équilibré ballon tan bɛna gɛlɛya fo ka taa se sanga camancɛ ma combinaison dɔ de bɛ kɛ ka na ballon bɛ taa kɛnɛma ni o bɛ kɛ jɔnjɔn dalen ye dogodogonin na o corner bɛ tan ka na Dibagaw défenseur a bɛ balon to balon bɛ maga a la a b'a kɔɔri ka segin ka balon dégagé peni peni ale bɛ fili a ka jalatigɛcogo la ka penaliti ta k'o di jeliba ase ma n'o kɛra jeliba kɔni kala bɛ balon da k'i kɔtɔma bɔ ka germain berete k'o ɲɛ kɛ jawa ɲɛ ye ka kɛ kelen ani fu ma depuis o de bɛ kɛ sa balontan bɛ kɛ i b'a fɔ ko wɛrɛ b'a kɔnɔ balontan bɛ kɛ i b'a fɔ bɛɛ lajɛlen asiji min k'i ɲɛsin jalatigɛbaw ma parce que o kɛlen balontan bɛ gɛlɛya jama tɛ sɔn penaliti tun tɛ yen bɛɛ b'i ta fɔ bɛɛ b'i hakilina fɔ nka peni peni jalatigɛbaga don a y'a kɛ a yɛrɛ hakilila de a y'a kɛ a yɛrɛ hakilila de n'i y'a ta k'a lajɛ match in kɔnɔna na c'était 50 50 mais bɛɛ b'a dɔn enjeu ye o tun ye arbitrage de bɛɛ b'a dɔn peni peni furanama real ka balontan an b'a ka match kɔrɔ minnu lajɛ an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ jeliba ka balontan an b'a ka match kɔrɔ minnu lajɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ peni peni yɛrɛ ye arbitre ye bi mali kɔnɔ arbitre min man ka compétition internationale foyi fiyɛ bilen parce que bɛɛ tigɛla kan k'a fɔ a ka file parti pris b'a la wa a ka file gɛlɛman tɛ dɔwɛrɛ a tɛ assistantw lamɛn wa k'i y'a wele siɲɛ fila ka kuma n'a ye an ye o ta kulisi kɔnɔna na o bɛɛ la a y'a kɛ a yɛrɛ hakilina ye nka an bɛ b'o la an bɛna ye k'a fɔ wulikajɔ bɛ kɛ ballon bɛ taa an bɛ taa mi-temps kɔnɔna o kɔnɔna la an bɛ yɛlɛn ka na jiw minɛn kɔfɛ lemurubajiw ni ɲamakujiw minɛn kɔfɛ joueurw bɛna don terrain kɔnɔ ka masara ka sɔ kɛ ta la deuxième mi-temps na an bɛna ye demande dɔ bɛ bɔ côté gauche fɛ ka na château o bɛ ballon da a ka baara kɔrɔ don ka ballon jan nawuli ka na une-deux bɛ solliciter ballon bɛ di sinayogo ma ko bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko sinayogo tun bɛ hors-jeu la o kelen i b'a ye k'a fɔ real banc olu bɛ wuli ka taa arbitre assistant ka taa nɔfɛ k'a ɲininka k'a yɛrɛ b'a dɔn ko hors-jeu bɛ yen mais arbitre assistant a bɛ neni de kɛ a bɛ ba neni de kɛ k'ale y'a fiyɛ ka tila ka jamaleya kɛ k'ale y'a fiyɛ o de y'a to maaw bolo sera a ma k'a bugɔ o de kɛra terrain kɔnɔna la n'a nana kɛ real intendant ale wulila ka n'i bolo fila ja a kan na k'a minɛ ko mun na a bɛ nkalon tigɛ mun na a bɛ mɔgɔw neni mɔgɔw firila a kan u ma firi a kan k'a fɔ k'a ye bi fiyɛ a ye neni min kɛ o de ye mɔgɔw firi a kan o kɔnɔna la sa an b'a ye k'a fɔ polisi kɔni bɛ real assistant minɛ ka taa n'a ye ka taa lasigi kɛrɛfɛ waati dɔ la balontan kɔni bɛ dérouler pour que ka peni peni a ka balontan k'a dɔn k'a fɔ a ye parti pris kɛ k'a dɔn k'a fɔ a ye file min fiyɛ file man ɲi a ye penaliti imaginaire di jeliba ase ma ni Real ka 18 kɔnɔna na a ye penalty imaginaire di Real ma disons boule ka débordement dɔ la Chateau bɛ retard la mais Chateau ma maga boule la a b'o penalty fiyɛ pour que k'a yɛrɛ récompenser o récompense kɔnɔna na o la Makan Samabali bɛ ballon ta ka kɔtɔrɔma bɔ ka penalty ta Isuf Koyita o b'o o ballon minɛ ballon bɛ ban fila ani fu ka taa Jeliba AC kanu na nka ballon bannen mun kɛra misimisi ye mun kɛra gɛlɛya ye ballon bannen an y'a ye k'a fɔ Realidenw an y'a ye k'a fɔ reali zuwɛriw an'a dirizanw ani Nuhun Jane n'a ka cɛdenw u banna k'u tɛ medayi minɛ u banna k'u tɛ medayi minɛ mun na ko u namarala u banna k'u tɛ medayi minɛ mun na ko Peni ye parti pris kɛ u banna k'u tɛ medayi minɛ mun na ko namara kɛra bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna nka mali balontan ɲininkali min bɛ anw fɛ k'a kɛ anw ta ye ɲininkali de ye anw tɛ zuzi ye anw tɛ avoka ye an bɛ ɲininkali de kɛ ɲininkali min bɛ anw fɛ mali balontan bɛ hɛrɛ sɔrɔ tan wa n'i y'a ta k'a lajɛ gɛrɛn de bɛ federation kɔnɔ n'i t'o gɛrɛn kɔnɔ e tɛ foyi sɔrɔ mali balontan na seguba ka kuma y'o ye an ye seguba ka kuma minnu latɛmɛ don tɛmɛnenw na a y'o fɔ an ɲɛna k'ale bɔra federation na ka d'a kan parce que gɛrɛn de bɛ federation kɔnɔ o la an bɛ mun wɛrɛ fɔ tuguni u bannen k'u tɛ medayi minɛ Nuhun Jane ko k'u ka taa medayi minɛ u ko k'u tɛ taa medayi minɛ o y'u ka baara ye c'est à dire ale y'a jira k'a fɔ min kɛra u k'u ka medayi ta nka n'i y'a ta ye ofisiyɛli minnu nalen don ofisiye minnu nalen don u maloyara u maloyara mun na ko ni nin ye mali balontan ye a bɛ mɔgɔ jigitigɛ kun bɔ ni nin ye mali balontan ye vraiment balontan don nataw la est ce que a tɛna gɛlɛya ɲininkali tɔ min bɛ yen o kɔnɔna la baji yɛrɛ jiginna ka na ka na realisiw nɔfɛ k'u wele k'u ka taa k'u ka taa medayi minɛ nka real ɲɛmɔgɔw y'a yira a la k'a fɔ k'u tɛ taa minɛ tant que u ka intendant bɛ bolo la parce que polisiw ye intendant minɛ ka taa n'a ye troisième arrondissement na intendant taalen troisième arrondissement na baje ko k'u ka taa medayi minɛ ni medayi minɛna ale yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ ka ka taa intendant labɔ medayi minɛna baje ma ye bilen medayi minɛna baje kɔni taara match mali bɛɛ y'a ye alibitiri y'a k'a yɛrɛ ta de ye

coupe du mali bannen an ye lesɔn jumɛn tire an y'a ye torofe min dira maliki ma ni o ye medayi ye o ma bɛn mali journalisi dɔw ma o ma bɛn mali journalisi cɛkɔrɔba dɔw ma o ma bɛn mali dirigeant dɔw ma donc dɔw bɛ journalisiya la depuis lawale fo bi fédération ma torofe d'olu ma mais fédération bɛ di maliki ma ka da eh, eh, medayi bɛ di maliki ma ka da dalu jumɛn na maliki ye mun kɛ mali balontan na dɔw yɛrɛ ye baba sisuma ninnu tɔgɔ fɔ dɔw ye kiledu mani ninnu tɔgɔ fɔ dɔw ye aranasi jara ninnu fɔ dɔw ye paul faje kulubali ninnu fɔ dɔw ye maa camanw citer maa caman baw fo ka taa se jara ma le premier reporter au mali u y'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ olu y'an faw ye olu ye cɛkɔrɔbaw u y'an mɔkɛw don bi k'olu ma trophée sɔrɔ comment se fait-il que maliki bɛ trophée sɔrɔ o fana kɛra émissionba ye o fana kɛra kɛlɛba ye o fana kɛra samaliba ye réseaux sociaux sanfɛ pourquoi fédération ye o kɛ o filanan na anw bɛ se ka mun de fɔ hali bi tuguni n'i ye coupe du mali yɛrɛ déroulement bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ mali coupe du mali depuis salon fo ka na bila bi la mali coupe du mali ye dictée préparée de dictée préparée kɔrɔ ye di bɛɛ b'a dɔn maa min bɛ kupu ta bɛɛ b'a dɔn maa min bɛ trophée ta bɛɛ b'o dɔn o kɔnɔna la an b'a ɲini fédération fɛ n'u bɛ se ka baarakɛbolo falen an b'a ɲini fédération fɛ n'u bɛ se ka taabolo falen mankan bɛ mali fédération kɔnɔ an b'a kalama mais u k'a jija ka ji kɛ u ka vɛnw na walasa maaw bɛ se ka bɛn ni keleɲɔgɔnya ko o ko bɛ kɛ fédération kɔnɔ i b'a sɔrɔ faille b'a la k'a daminɛ officier de média o problème wulilen don ka na n'a ye hali championnat officier min bɛ championnat yɛrɛ fana ta kɛ n'i tɛ u ka mɔgɔ ye e tɛ désigné n'i tɛ fédération ka baara la e tɛ désigné n'i tɛ n'i tɛ fédération kɔnɔ e tɛ désigné a waa fila tɛ foyi ɲa mais a ye maaw désigné a k'u bila baara la maa minnu b'a ɲɛdɔn feuille de matchw bɛ na retard la feuille de matchw tɛ sɔrɔ wa i b'a sɔrɔ sɛbɛnniw man ɲi Moi, je pense que, en grosso modo, où est partie la GSM, l'Association des jeunes reporters sportifs du Mali Où est partie l'AJRSM An ye jateminɛ ba min kɛ maliyɛw aw k'a dɔn kunnafoni di kunnafoni di ko ba de don kunnafoni kolon dibaliya kunnafoni dibaliya o ka fisa ni kunnafoni kolon dibaliya ye maliyɛw an b'o fɔ aw bɛɛ la maa caman panlen don AJRSM kun ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ajsm na moi je trouve que o tɛ sira ɲuman ye i b'a daminɛ reportɛriya de la ka na laban journalisiya la mais sisan jeunes bɛ k'a daminɛ journalisiya de la ka taa laban reportɛriya la reportɛriya ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ bilen u b'a fɔ a bɛɛ ma journalisiw de jenbefɔla b'a la dɔnkilidala b'a la supportɛr b'a la balanifɔla b'a la hali bi n'i tɛ fɛn dɔn n'i bɔra kungo fɛ ka na k'i bɛ don journalisme na u b'i wele ka taa ka taa ka taa ka taa ka t'i don ajsm na umar baba ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka formation ɲini a bɛ ka mɔgɔw former ka dɛmɛw ɲini a bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ o bɛɛ lajɛlen na ça va pas o la an bɛ conseil min sɔrɔ k'a fɔ u ka taa ni normes ye an k'a daminɛ ajrsm na ka taa laban ajsm na o la sa an bɛ bɔ coupe du mali volet kɔnɔ i b'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na an b'an sɛnsɛn ka na coupe du mali volet san'an ka bɔ équipe minnu ye coupe du mali ta mali kɔnɔ an b'a da aw tulo kan stade malien le blanc joue blanc gagne coupe mugan bɛ ale bolo depuis 2021 jeliba ac olu y'u ta dafa coupe mugan fɛnɛ na coupe tan ni kɔnɔntɔn de tun b'olu bolo depuis 2009 real de bamako ale ta ye trophée tan depuis 2010 club olympique de bamako ale ta ye trophée saba depuis 2011 11 créateur de ɲarela

ale kɔni ye trophée ta en 1987 nin tun ye coupe du mali a résumé bakurubaw ye k'olu di aw ma bonya ani karama la an bɔlen coupe du mali kɔnɔna na k'o résumé bakurubaw kɛ k'o d'aw ma an bɛ boli ka na don 31e journée kɔnɔ n'i y'a ta k'o lajɛ o ntolatanw bɛɛ lajɛlen kɛra ka résultatw sɔrɔ k'a di maaw ma o kɔda la sa an b'a ye k'a fɔ us buguba ale kɔni ni as douane tun bɛ ɲɔgɔn na us buguba ye sebaaya sɔrɔ duuru ani kelen ka taa us buguba kanu na o taa jumadon sa usfas ale ni as de misira n'a bɛ f'o ma asom o kɔni banna kelen ani kelen yeelen olympique ale ni korofinakaw o fɛnɛ match banna kelen ani kelen o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen bakarijan ka bɔ barawulikaw fɛ yen cs duguwolonfila ale taamana ka t'olu ci saba ani fila fo barawuli o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ us kita ale ni afe olu tun bɛ ɲɔgɔn na o match banna kelen ani fu ka taa us kita o kanu na o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dimansi sa n'o ye onze créateur de ɲarela ale ni le grand stade malien de bamako an t'a dɔn min bɛ stade malien de bamako la nka don nataw la an bɛna taama ka se cheick jalo ma ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko in kɔnɔna na o la sa o match kɔni banna saba ani fu ka taa onze créateur de ɲarela o kanu na o tɛmɛnen club olympique de bamako ale ni as polisi as polisi kɔni buruna club olympique de bamako ɲɛkɔrɔ kelen ani fu o la sa kunu sa n'o o tun ye mardi ye juin kalo tile mugan ani seegin an y'a ye k'a fɔ ntolatan minnu tun bɛ yen le grand jeliba ac ale ni black star de badalabugu olu tun bɛ ɲɔgɔn na o match kɔni banna kelen ani kelen o la sa an mana tɛmɛ ka bɔ yen an b'a ye k'a fɔ lcba n'o o ye lafiya club de bamako ye ale ni Real de Bamako le grand Real o match kɔni banna duuru ani fu ka taa Real de Bamako kanu na o to match la sa an bɛ fɛn min retenir an b'a ye k'a fɔ Musa Kone Kofi ale kɔni ye triplé kɛ ka tila ka ballon sɔrɔ fédération bolo la ka taa ni o ye n'an bɔra o fana na sa an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'an kun ɲɛsin 32e journée programme fédération y'o bɔ k'o bi k'o di aw ma an b'o di aw ma o tɛ dɔwɛrɛ ye jumadon sa le premier juillet n'o bɛ daminɛ stade modibo keyita kɔnɔna la black star us buguba olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin na ni us buguba gagnera je pense que o ye us buguba kun bɔlen ye ji la o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen vendredi kelen na an b'a ye k'a fɔ stade modibo keyita kɔnɔ polisi ale bɛ bakarijan ale bɛ o fana bisimila o tɛmɛlen kɔfɛ samedi don sa an b'a ye k'a fɔ stade modibo keyita kɔnɔ asom ale ni jeliba ac olu bɛ masaranga sɔkɛ ta la o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nin nɔ stade modibo keyita kɔnɔ 18 heures afe onze créateurs de ɲarela olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an tɛmɛna ka bɔ o fɛnɛ na samedi don sa le 2 juillet an b'a ye hali bi stade mamadu konate kɔnɔna na asko lcba olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ o samedi kelen na an b'a ye stade jara h la kulukɔrɔkaw fɛ dugu wolonwula ale bɛ sɔrɔsilakaw bisimila o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen samedi kelen na an b'a ye k'a fɔ stade babɛnba tarawele la an b'a ye k'a fɔ as douane ale bɛ yeelen olympique ale bɛ o bisimila n'an bɔra o matchiw kɔnɔna na sisan sa an b'a ye k'a fɔ o la hali bi ka se ka balontan kun tɔ cɛ sa dimanche sa n'o ye le 3 ye an b'a ye k'a fɔ stade modibo keyita kɔnɔna na stade malien de bamako ale bɛ us kita ale bɛ o bisimila deuxième heure la sa n'o ye 18 heures ye an b'a ye k'a fɔ le grand real de bamako ale bɛ cob le grand cob ale bɛ o bisimila dala male n'a ka cɛdenw o ye o ye n'an bɔra o fana kɔnɔna na sa an b'a da aw tulo kan k'a fɔ ko association min bɛ yen nin nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko fédération ligue marakana et majorité et collectif olu farala ɲɔgɔn kan ka tournoi ba dɔ kɛ n'o ye bamako ligi ye ligi de bamako marakana fan fɛ olu ka tournoi belebeleba ye o kun dalen don lycée carnot kɔnɔ gazon synthétique san fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ekipu bi saba ani ekipu wɔɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ ekipu mugan ani segin o de y'a répond présent o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ekipu minnu tun welelen don sa FC Waraba ka bɔ ATT bugu la, FC Maliba Star ka bɔ Banankabugu la, Team Meleke olu tun bɛ sen na, FC Jaguar olu tun bɛ yen, FC Yatos olu tun bɛ yen, Sacré Maracana Club olu tun bɛ yen, BMS o tun bɛ yen nin nɔ, Etoile de Kenenkun tun bɛ yen nin nɔ, Tabakoro tun bɛ yen, TFN ka bɔ Ablo Futu tun bɛ yen nin nɔ, Maracana Sacré-Cœur o tun bɛ yen, CSK de Bamako Kura olu tun bɛ yen n'o ye CSKA balontanna kɔrɔw ye ka se Warriors banankabugu olu tun bɛ yen nin nɔ eh, cs référence centre de référence o tun bɛ yen nin nɔ ka se tmc o eh, tabakoro marakana o tun bɛ yen nin nɔ ka se eh, abdulayi marakana o tun bɛ yen fair play min o tun bɛ yen fo ka se château mc ma o tun ye poule a ye poule b la sa n'i y'a composition ta k'a lajɛ an b'a kɛ équipe musa gindo tun bɛ yen lycée carnot tun bɛ yen sirakɔrɔ marakana club tun bɛ yen nin nɔ zaza marakana club tun bɛ yen nin nɔ sikso tun bɛ yen nin nɔ eh, vétéran de senu o tun bɛ yen bako marakana tun bɛ yen bamako marakana club o tun bɛ yen cmt de tabakoro o tun bɛ yen nin nɔ cftam o tun bɛ yen nin nɔ fc kamara tun bɛ yen nin nɔ fc agabubaw mali o tun bɛ yen nin nɔ as min o tun bɛ yen nin nɔ amos faf o tun bɛ yen nɔ ɲamana marakana tun bɛ yen cameroun fc tun bɛ yen jap tun bɛ yen asf tun bɛ falajɛ falajɛ ka se kulukorokaw ma nin yɔrɔ la an b'a da tulo kan ko kulukorokaw ye déplacement kɛ ka bɔ kulukoro ka na marakana in na parce que ligi dɔ sigira kulukoro ni kulukoro ligi bɛ yen nɔ ka se buguni ligi ma fo ka taa se ligi caman ma n'i y'a ta k'a lajɛ marakana yɛrɛ vulgarisation kɔnɔna na a n'a décentralisation kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ bamako ligi u ye wulikajɔ min kɛ ka nin ekipuw fara ɲɔgɔn kan an y'a ye k'a fɔ cɛba fɔlɔ minnu tun b'a kɔnɔ ni o ye a komisɛriw ye sa komisɛriw la modibo jalo n'ale ye international instructeur ye an b'ale fo k'a waleɲuman dɔn nin plateau sanfɛ yanni nɔ sori i sogoba k'ale fɛnɛ fo bubakar tarawele k'ale fo kajatu jalo ko kadi an b'a fo ani mamadu dunbiya k'olu fo olu ye komisɛriw ye ni alibitiriw la ye fɛnɛ alibitiri international belebele b'an bolo min ye coupe d'afrique fiyɛ ka tɛmɛ n'o ye laji goro an b'a fo yanni nɔ a bɛ ka denmisɛnnin caman kalan ka se mamadu konate k'o fo abdulayi gindo k'o fo lasana tarawele lasi k'o fo hamza najiba k'o fo fo ka se yusuf kamara ma olu tun ye alibitiriw ye minnu sera ka marakana ko bɔ yen k'a fiyɛ n'i y'a ta k'a lajɛ marakana in yɛrɛ la n'i y'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ marakana in kɔni mati bɛɛ kɛra k'a ban tile kelen tile filanan fɛnɛ matiw fɛnɛ nana kɛ fo ka taa a se final ablo foot ale ni bamako marakana club olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ye bamako marakana club ta k'a lajɛ olu de kɛra champion d'afrique ye coupe d'afrique de marakana na olu ni ablo foot tun bɛ ɲɔgɔn na vraiment c'était un match plaisant c'était un match extraordinaire n'i y'a match ta k'a lajɛ match kɔni bɛ ban saba ani saba tirobi la an b'a ye k'a fɔ bamakɔ marakana club b'a ta duuru ani wɔɔrɔ en l'occurrence de rafa sidibe l'international an y'a ye k'a fɔ o kupu kɔni jɔnjɔn bɛ sigi bamakɔ marakana club ma a ka da kulo kan équipe tan fɛn fɛn taara quart de finale la o équipe tan bɛɛ jeu de maillot kelen kelen o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ premier o bɛ jeu de maillot don ka jouer n'a ye ka tila ka jeu de maillot kelen sɔrɔ deuxième o fana bɛ jeu de maillot don ka jouer n'a ye ka tila ka jeu de maillot kelen sɔrɔ o kɔnɔna la sa an y'a ye k'a fɔ donbolow kɛra premier ale ye waa tan ni duuru sɔrɔ deuxième ale ye waa tan sɔrɔ troisième ale ye waa duuru sɔrɔ o la sa cɛba minnu tun bɛ kɛnɛ kan ka da tulo kan mamadu dipa fane an b'a fo k'a waleɲuman dɔn egk k'ale fo k'a waleɲuman dɔn fo ka taa se maaba camanw ma minnu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka se ka marakana ka nin tournoi belebeleba ye o la sa n'i ye marakana yɛrɛ ye an tɛ se ka bɔ n'an ma brɛn fo stade malien joueur kɔrɔ don abdul karim brɛn an b'a fo k'a waleɲuman dɔn brɛn kɔfɛ an bɛ izo fo izo kɔfɛ an bɛ yusuf tarawele ale min yɛrɛ ye marakana perezidan ye an b'ale fo k'a waleɲuman dɔn yusuf fɛnɛ kɔfɛ an y'o de fɔ anw tɛ ɲinɛ anw tɛ sɛgɛn abib sako badabada abib an b'a fo k'a waleɲuman dɔn fo ka taa se cɛba caman ma marakana kɔnɔna na minnu ka wulikajɔ o ka bon o la sa an confrère min tun an bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye layiko ye layiko an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a bɛ teleso wɛrɛ la nka n'an bolo tun dilen bɛ ɲɔgɔn ma ka nin baara in kɛ walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira hakilina ɲumanw kɔnɔna na k'a da maliyɛnw kulo kan ko marakana ligi Bamakɔ ligi marakana u bɛ ka bɛɛ lajɛlen wele ka don marakana na k'i affilier waa fila don lisansi dilanni dɔrɔmɛ kɛmɛ n'i y'o sara i ka équipe joueurs bɛɛ b'u ka lisansi sɔrɔ u bɛ affilier parce que ligue de bamako bɛna tournoi belebele dɔ da hal'a ti mɛɛn o tournoi na i tɛ se ka jouer o la tant que i tɛ ligue de bamako ka marakana kɔnɔna tant k'i ma affilier ligue de bamako la o la an bɛ bɛɛ lajɛlen wele k'u waleɲuman dɔn équipe fɛn bɛ mali kɔnɔ première division deuxième division fo troisième division bɛɛ ka taa ka t'i inscrire marakana la walasa marakana in maaw bɛ se ka don ba la mali kɔnɔ nin tun ye aw ka émission jɛmukan ye raficom sport k'a da aw tulo kan aw k'an bɛn waati wɛrɛ wa asalamu